pamene ndimakalowa m'banja tinali 2021 tinali sanade 6 pamene ndimakalowa m'banja tinichokere ku banja zimene achitika mmene makhalira ku banja uku timakhalanso mosuzika basi amatha gulupu anakhala pasi na makolo anga mupira ukantora basi ine ndachivomeza kuti nika akantore pamachizambeso sukulu
For young girls to be able to do well in life, to delay in getting married, they have to go to school. So this uh, uh, project was uh, supporting girls' uh, uh, education by providing fees,

So the, uh, on that, the project also supported the construction of uh, six VIP toilets, which are um, toilets that help girls to be able to change when they are in their periods, which encourage a lot of girls to go back to school.
pamene tinali kuyendera hostel sinayabwere ife timakumana ndi mavuto ambiri pamene timayendera mnjiramo timakayenda timakumana ndi amu- a- azinya- anyamata ndi amuna amene amatifunsira ifeyo ndi chifukwa choti ifeyo timavutika nawo nthawi zambiri zimatifa- zimatipangitsa ifeyo kulola kuti ti- zimene zimapangitsanso kuti ma- maphunziro athu asike kunyumba tikafika kumakhala kuti tatopa komanso kunyumba kuja ndife asikana Azi- amati tika- tikasuke mbale kutunga madzi timakhala kuti tatopa ndiye kuti tiwerenge zi- pamakhala povuta kuti tiwerenge timangoti tipume kaye kubwera kwa hostel imeneyi kwatipangisa ifeyo kuti tikhale otetezeka kwa anyamatawo ndiye ku- kubwera kwa hostel imeneyi zimatipangisa ifeyo kuti mavuto amenewa ashepe kutetezeka kutiteteza kwa ku zipsinjo zimenezi Tim- tikashoka kalasi timatha timawerenga timakhala ndi nthawi yambiri yokuti tiziwerenga zimene zimapangisa ifeyo kuti maphunz- maphunziro athu apite pasogolo posera anyamata hostel isanabwere kakhozedwe ka atsikana kanali sikanali bwino kwenikweni iyayi chifukwa atsikana ambiri tikamafika- tikamayamba fomu wanu ija amayamba ndithu bwinobwino fomu 2 ija umadzapeza kuti chiwerengero chatsika ambiri sukulu ankasiyira pa njira anthu amayenda mitunda yayitali ndiye chifukwa cha mitundayo okhawo olimbika ndi amene anka- ankafika form 2 form 3 form 4 koma ambiri amathera pa njira nkhani ya mitunda tsopano tikati positive impact yaoneka chifukwa mwa atsikana 9 amene analemba mayeso a form 4 6 anakhoza and mwa atsikana 6 amene anakhozawo woyamba amene anapeza mapoints abwino analinso mtsikana out of si- those six girls ndi apa taona kuti eh, at least kubwera kwa hostel ndi kuti atsikana kukhalira panopa panopa at least improvement ilipo impact ndithu yabwino ya positive impact ilipo ndithu pamene ndinalemba mayeso anga a form 4 2024 e, ndimaonetsa zoti kutsogoloko pakanakhala povuta zoti ndikaphunzire sukulu komabe ndinapezeka zoti panali zovuta zina ngati kusowekera kwa fees chifukwa ndimakhala ndi brother wanga amene so nayenso ali ndi udindo waukulu kuti asamalire makolo anga ndi banja lathu lonse Ah, pano patsogolo langa ndikuliona bwino chifukwa ndili nacho chithunzithunzi zoti ndikhoza kukwanitsa kuphunzira sukulu ndikudzakhala pamene ine ndimafuna kufikira chifukwa chimene chimavuta kwambiri kuti munthu amalize sukulu imakhala fees Nde mwayi wa fees umene ndili nawo panopa ndi woti ndikhoza kugwiritsira ntchito kukwanitsa mpakana kudzafika pa loto langa limene ndimafuna kudzakhala. Ndikuwalimbikitsa atsikana kuti amene aliyense amene akukumana ndi mavuto asazitengere pansi koma nachitenge ichocho chilimbikitso pa iwowo chifukwa Find Your Feet ilipo kuthandiza anthu amene ali kusowekera kwa fees. Ndinso asathamangire kukwatira chifukwa kukwatira sikusova kwa mavuto kuli ngati kuonjezera mavuto chifukwa munthu kuti ukwatire umayenekera zoti ukhale zoti waphunzira at least uli nacho choti chikakupanga sapoti pa moyo wako and ndiwalimbikisa kwambiri zoti ajoine ma Find Your Feet komanso apeze mwayi ojoina ma Find Your Feet choni choti apitirize maphunziro awo
mbuyomu inde imachita bwino komano sizingafanane ndi chaka chino i remember uh, like last year if i can recall tinayamba ndi 15 points uh, this year pomwe tayamba ndi 12 points uh, and chimene chatipulumutsaso kwambiri ndi bursary ya Find Your Feet ana omwewa like wa 12 points yo wathandizwa ndi find your feet koma at one point uh, he nearly dropped out of school ndi zikanatipweteka kwambiri mwina sitikanachitaso bwino koma panopa tikuchita bwino uh, chifukwa cha thandizo la uh, bungwe ngati la find your feet chifukwa tayamba ndi 12 wachiwiri ndi wa 14 alinso pa find your feet wa 15 yo alinso pa find your feet then we have wa 17 kenako ma 25 mu alipo ambirimbiri ndiye panopa ikuchita bwino because anawo uh, like find your feet ikuwathandiza kuti abwere ku sukulu azizaphunzira and ndi fees ikuwalipirira so to say as a result tumakhala nawo mklasi full time akumalimbikiraso kwambiri ndi performance ya sukulu ikuchita bwino kukumbukira tonse wakukumbusana waka pala kuti gender laws chikungana mulavichi

So they also created demand on uh, contraceptives. kuti ineyo ndipezeke wa cbda ndi anandisankha ndi anthu a muzi wanga chifukwa cha kulimbikira kwanga kumene ndimaonesa mdera lathu mdera lathu lino tisanayambe kuyendera muzi ndi muzi nyumba ndi nyumba anthu a dera lathu lino ngati achinyamata ambiri amatenga mimba zosayembekezera komanso kwa azimayi amaberekana amabereka pafupipafupi zomwe sizinali zabwino mmene ineyo ndinayambira kuyenda khomo ndi khomo kumakagawira kulera wanga zinapezeka kuti asikana ambiri sakutenga mimba zosayembekezera akupitiriza bwino maphunziro awo komanso azimayi onse amene amaberekapo pafupi panopa akumapereka gapu akumasiya gapu yayitali kuti paka mwana amene ali nayeyo akule bwino panopa ndikuona ngati chiwerengero chikutsika cha ana amene akutenga mimba mosayembekezera komanso azimayi amene akubereka pa- pafupi chiwerengero chawo chikutsika
mbuyomu zinali zovuta kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amasowa upangiri kuti kodi ana kuti asatenge mimba zosayembekezera angatani komanso kuti mwana aphunzire bwinobwino angapange ziti So kubwera kwa ma YCBDA mothandizidwa ndi bungwe la Find Your Feet ndi funding yochokera ku plan ayi zinthu zikuyenda kwambiri anatithandiza panopa ana sakutenga mimba zosayembekezera akumapitiriza sikulu yawo bwinobwino poyambapo zimavuta chifukwa kunali zikhulupiriro zomwe zimazungulira mmudzimo ngati kunali zikhulupiriro zoti munthu amene akutenga kulera ndikuti sazaberekaso ndi zina zochuluka nde abungwe ilili atafufuza kafukufuku uyuyu komanso achinyamata ena amakanika kuti akamasuke kupita kuchipatala nchifukwa chake panasankhidwa achinyamatafe kuti tikhale ngati tikuwaunikira anzathu aja kuti zinthu zomwe zikuzungulira zija ndi zikhulupiriro chabe kumano sikuti ndi zomwe zikumachitika ku- ku nkhani yokhudza kulera ntchito yake kwambiri inali kwa ifeyo kupereka uphungu weniweni omwe tinaphunzitsidwa ndi akuchipatala komanso tinalo zoti sikuti timayenda tokha kuti anzathu aja akhulupirire timayendabe ndi achipatala chifukwa kulera uja timatenga kuchipatala nde zinali kuti akuchipatala ndi ifeyo tipange convince mudzi community kuti imvesese kuti zomwe zikuyankhulidwa zija ndi zinthu zoti ndizaboza komabe akuchipatala amatithandizira anali ngati ndi anthu amene oti anatengapo kulera uja komabe panopa ena mwa iwo ali ndi ana nde amapereka umboni ngati amene ajawo nde ndi omwe unapangitsanso kwambiri achinyamata kumvetsetsa kuti ayi ndi kuti izizi ndi nkhambakamwa chabe ndiye kusintha kulipo chifukwa ati ndi ana ena amene anatengapo mimba chifukwa chakusatenga kulera yemweyo komabe chifukwa kuti tinaphunzitsa tinawunikira ubwino wa kulera panopa anawo ali pachani ali pa sukulu komanso mmasukulu muja Tili ndi ana amene timapita ku, amene akanika kuzigwira amabwera ndithu kuzatenga kulera kuti athandizike kuti tsogolo lawo lipite patali. Ndiye chifukwa chake ndikuona zoti kusintha kulipo chifukwa ana sukulu akumabwera kuzatenga kulera.
ma YCBDs akupanga champion one akubwesa behavior change 2 accessibility ya ma pills 3 kupezeka kwa makondomu kwa iwo ndili kuona kuti izi zitatu izi iwo akupanga ife tikumapanga mopyola chifukwa ife tikupereka meseji tikupereka makondomu tikupereka mapilsi then tikumabaya depo mwina sayana
on economic empowerment, the project um, uh, encourage uh, uh, young people but also their parents to grow uh, their financial literacy, so training them on how to handle money, but also uh, establishing VSLs in the communities uh, and other interventions.
ndinali pa sukulu munthu ndinali ndimaphunzira bwinobwino standard 1 mpaka 8 ndinazasankhidwa kupita ku secondary ku secondary uja ndaphunzira bwino bwino mpaka form 4 ndalemba mayeso tili mu holiday ya form 4 ninazatenga mimba Nda- nditatenga mimba ija mamuna anandikana panopa ndili ndi mwana kanyamata kali kunyumbako anzanga amandiseka kuti mwaona zimene mwapanga moyo wanu sukulu munalemba bwinobwino komanso mayeso atatuluka sinakhoze Ndimakanika kupeza sopo wa mwana wosambira, zovala za mwana simazipeza. Koma kwambiri chimene chinandilimbikis- chinandilimbikitsa ndi kuvutika kumene timavutika pa khomo pa kwathu. Chimene chinandilimbikitsa kwambiri kuti mpaka ndiphunzire luso la manjali kuti mpaka nzapezeke kunoko. Nditazalowa kunoko ndimaona kuti nkhani ya financial inali bwino kwambiri. Chifukwa zi- ndimasiyanitsa ndi poyamba ndi panopa. mwini wake ndimazisiyanisa kuti "Ah, koma poyamba ndi panopa zikusiyana kwambiri chifukwa choti ndikukhoza kumadyesa pa khomo paja ndimakhala ndi mayanga ndi bambo anga owapeza onse tinawo pa khomo pomwepo ndi mwana wanga ndi sista wa- nka- mng'ono wanga mpaka pano ali form 4 ndikumathandizanso kumampasako fizi kuzera muti kuzera momwemo munkhani yomweyi ya plumbing yomweyi

ndikuti ndikuyamba kuphunzira zintchito ndinaphunzira miyezi 6 pa miyezi 6 ndinaphunzirapo zambiri ndiye kuchoka kumeneko ndiye nditaphunzira tinatsegula garaji yathu imene mwatipeza pa panopa sindikusowanso kena kalikonse panopa sindikudaliranso munthu olo panopa sindikutha kupempha munthu kwa chini nati awu ndimpemphe munthu ayi ndimangobwera pa garaji nzapanga ndalama komanso panopa tikuthandizanso anzathu ena ake tikuwaphunzitsa zintchito pomwe pano ineyo ndimakumbukira mavuto amene ndadusamo ndikamuona nzanga chisoni chimandigwira unene ndachula aya uje nalisapo andichosa mu mphawi inenso ndizofunika kwambiri nzanganso ndimchose mu mphawi
ineyo pa nthawi imeneyo ndisanayambe nawo ntchito imeneyi ya hair dressing moyo wake unali wovuta chifukwa chawo chimene tikuti unali wovuta makamaka kasakidwe ka ndalama kanali kovutirapo chifukwa kuti ineyo ndili pa banja ndikakhala kuti imene ndili pa banja paja ndimadalira kuti amuna anga at- atani andisamalire asamalirenso ana komano nditayamba ntchito ya hair dressing iyi, ndimazisamalira pandekha ndimazidaliranso pandekha chifukwa kuti mwina pali zochitika zambiri makamaka za kukhitchini umati abambo kaniguleni mchere abambo amati ndama ndilibe kaguleni sopo amati ndama ndilibe ndiyeno paine ndekha ndikakhala kuti ndapanga nawo za hair dressing akabwera ku makasitomala awiri atatu ndimatha kuzitengera ndekha pandekha kuti ah, ndalama iyi nkaguleko nawo sopo iyi mwina ku sukulu afuna sukulu fund ndimatha kulipira nawo kwa ana anga mwina pa wiki nimazapeza 15 to 20000 ukamatha mwezi ndimakhala kuti mwina ndi ndi ndalama kapena 60000 ndimakhala kuti ndili nayo koma masiku amu- akumbuyo kwaja makastoma amakhala kuti ndiovutirapo makamaka kuno kwathu timadalira kunyanja kukakhala kuti kunyanja kuli mphepo makastoma amakhalanso ziii osatani osabwera koma kunyanja kukakhala kuti kuli bwino amabwera makastoma mwina atatu folo pasiku mwina afuna hair setting Ayi ine munimange ma wani wani, ayi ine mungonimanga sikini. Afaindo afiti anatipasa zipangizo. Panopa anatipasa blower imodzi, panopa ndinapanga nawo ntchito ija mpakananso ndinagula ina blower. Kuti mwina kuchita kuti mwina blower yo ikapsa, nzikhala kuti ndili ndi ina yotani yodalira. Ine poyamba ndima ndi- Poyamba ndimagwira ntchito ya ujeni, ndimalowesa nyimbo, ndimapanga burning. Mm, then ndinapita ku youth club, anandiuza kuti "Ah, amwene takusankhani, tifuna mukapange za phone repairing. Pamene ndinayamba kupanga phone repairing. Moyo wasintha kwambiri. Chifukwa choti nthawi imeneyoyo even kuzisamalira pakhomo ndekha kumakhala kovuta kuti kandalama kamene ndinkapeza kanali kochepa kwambiri koma pano at least umoyo wanga ndikusamala bwino nthawi imeneyo ndimapanga za burning pasiku mwina ndimapeza 3000 pamwezi mwina 50000 koma pano mene ndikupangira za phone repairing pasiku ndikupeza 20000 to 30000 pamwezi ndoti ndama ndasunga imakwana 100000 ndoti chilichonse ndapanga achinyamata timazilira kwambiri timapanga zinthu zina zake zimene zimawononga moyo wathu Tima- zimapangisanso kuti ineyo ngati sindimapanga chabwino ndimapanganso promote anzanga kuti azipanganso zoyipa komano the way mmene ndaphunzira kuma kumabungwe amene akupangira yeso ndikuti ndipanganso promote achinyamata anzanga kuti tiziyenda ndi tsogolo labwino
on changing harmful norms um, in the communities. Uh, the project had interventions around um, um, intergenerational dialogues where young people were able to talk to their parents easily because you know in Malawi

2 tikuchita benefit kuti mwana yero kwa kuti wakula wakhoma pakweji masuku aliwonse pa nkhani ya uchembere wabwino ndi kuti takolora vinthu vilinga viwiri nyengo imoza
Ife a Mother Group timayendera ma sukulu nkumaona ana atsikana mmene amaphunzilira komanso kavalidwe, khalidwe lawo limene amapanga ku sukulu, si ku sukulu kokha komanso ku makolo kumene amachokerako. Eya, zinanso timapita timapanga ma awareness, timapita mma mma ma village ndikumaphunzitsa makolo makolo kuti ana aja. Tisamawapatse ntchito zambiri akamapita kusukulu chifukwa zimaoneka kuti mwana wamkazi amakhala ndi nzeru kwambiri m'makilasi, ma lower classes, koma akafika standard 6, 7, 8 kumakhala kuti mwana, timaona kuti mwana uja ayamba kubwerera. Vuto limakhala loti timamusiyira mwina ntchito zambiri komanso thupi lake layamba kutani, kusintha. Ndiye ifeyo timakhala, timamuphunzitsa kasinthidwe ka thupi lake ndi mmene angadzisamalire. komanso makolo mmene azitengelapo mbali pomufunila munthu, mwana uja zofunikila monga ngati ma pad, zovala kaya ndi ma pant kuti mwana uja mwina asapange khalidwe lolowelela.
munthu uli nali wakutika eh, nalo drink man wakuti niwakoma fiyo chichichi

zulu by suguru ya business business tu popano tukasambira ngapo ma cash flow munthu kusunga bulire cash flow ndalama yako ira ya e, ndalama nkuimanya lo ikuno ikuendera ndalama nkuimanya tu apa popo nina 50000 nolo na 20 20000 mweneko mbapo gura chinthu kuti na na wewe apa kusuya e, pa 20000 hiyo e, nkuimanya kuti okay how can control your money kutaka e, kuti guru yanithandiza nditu e, apo nkuti bo njowe niti One popanga announce kuti aba- banyangu bose aba bali out eh, kuti baye welcome ku guru banjire guru guru twaye kuti lumo twaye kuti lumo ku- kutumanyisanya guru kuti kabati kapo kahure chomene yaye kwa tumanya tupanga share nani eh, mahara tupanga share nzeru kuti kase ningakupomba ife ife panga ife so munthu afu- afumemo ku, ku nani ku, kumowa kura anjire ku guru